Az- azinena tima action tonse tima video mabidi tosiyana ndimene ndikhala ndikubwereza kuti a Peter pensa loya iye ayi nyimbo ija ndiyoti aliyense amasangalala nazo ndithu kumene aliyense amene akakhaleko pi- nyimbo imene ija amayikonda ndithu olo inunso mumatiso olo muli ino- olo inunso mumadziwa kuti ayi akamati a pensa loya iye ayi zona ndi kanyimbo yosangalatsa nyimbo yo- yokoma ndi- mapanga ndi kastepe kanu kaja mali bwanji Eh, eh, kandi kameneka a pensa loya eh. Ndipo kwa mwana waja nzabwe na kusanga kuti muzakaona ije nenya ndi kadzukulu kanga amene kaja. Eh. Nditu nditu. Nditu Tathokoza. Eh ya. Nditu.
chabwino Ah, tikunena kuti tili pano ah, panja penipeni pa mpanda wa nyumba imene amakhala mtsogoleri wa chipani cha dpp a peter mutharika amene nthawi ina iliyonse akhale akutuluka malo ano kupita kumene akhale akuyankhula kwa amalawi Ah, mu mzinda wa blantyre ali ndi malo angapo amene akhale akuyima ah, tsiku la lero likuoneka kuti likhale tsiku lalitali popeza pali malo angapo ngati ndisakulakwisa mwina malo okwana asanu ndi awiri amene akhale akuyima ah, kuti ayankhule kwa otsatira chipani chimenechi nde mmene mukuonera akuluakulu osiyanasiyana a chipani chimenechi amene asonkhana tsiku la lero kuti ayankhule ah, kwa amalawi amene awa kuma- awapeze ah, malo osiyanasiyana amene akhale akumana nawo ah, tsiku la lero Ah, tsiku la lero kuoneka kuti ndithu likhale la- lalitali popeza uthenga wake ndi woti kodi amalawi ayembekeze zotani ku chipani chimene cha dpp ndi ndi enanso mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha dpp achisale a norman chisale ayi amalawi afuna amve kuchoka kwa achisale mkulu wa chinyamata chipani chimenechi kodi achisale lero ayembekeze zotani anthu ayi lero ayembekezere zinthu zabwino ende kuli chisangalalo kwambiri mukudziwanso peter mutharika akatuluka kumakhala kuti anthu akudziwa ife president usamangotulukatuluka chisawawa yayi uzikhalako pansi ukakhala pansi ndikutuluka anthu amakhala nawe chidwi kuti amve zimene iweyo umasunga kuti uwauza chiyani ndiye lero akonzekere ndithu awauza zinthu zambiri kobasi achinyamatanso afuna awapatse uthenga wawo amvanso akuwauza kuti kodi iye ngati president peter mutharika wakonzeka bwanji kuyambira pa 16 kumapita uko september azapangira chani mwamva zoti afuna kukumanganipo lero timayembekeza kuti mukhale muli ku polisi Ah, inenso ndikungomva eh? Eh, inenso ndikungomva kungoona kuti kaya ngati akuti mwakuti mwakuti koma ine sinauzidwe china chilichonse and ine ndilipo and ndikudziwa kuti sinalakwe china chilichonse ayi and eh, ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza peter mutharika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza peter mutharika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza peter mutharika ende amalawi ayembekezere kuti peter mutharika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingatheke ngati ifeyo tilipo sizitheka ndipo ndikubwerezanso sizingatheke kuti simukadzipereka ku polisi iyayi nkhani imeneyoyo ine sindalandire Ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa. Umaimbilidwa foni ukufunika. Akakuitana munthu sujomba. Posachedwapa anandiitana kuti ku polisi komweko pa 3 ndinapitako atandiuza kuti ndipite. Posachedwa pomwepa apolisi omwewo anandipanga attack pa Shoprite. Posachedwapa apolisi omwewo anandipanga attack ku Lilongwe. dziko silikudziwa zonsezi kuti ziku- chikumachitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawuwo
mwina ah, uthenga umene mumapereka kwa amalawi misonkhano yanu ukulunjika pati uthenga umene tikupereka kwambiri one tikunena zimene dpp izapange uh, mu september muno kuyambira september ma program a anyamata kuti achinyamata tikati achinyamata ndi kuti atsikana anyamata wonse ali mmenemomo kuti kodi adzapangiridwa chani ma technical colleges aja amanenedwa aja pokuti panopa anayima tizapanga bwanji kodi ntchito mmene zikuvutiramo anyamata kuvutika kulembedwa ntchito tizapanga bwanji komanso ma department osiyanasiyana ndikhoza kupanga example Malawi Police Service komanso Malawi Defence Force kulinso anyamata kumenekujako anyamata ameneajawo kodi nawonso adzapindula bwanji ngati amalawi adzathandizidwa bwanji ifenso tikuyeneranso kutenga part ngati achinyamata kuwapanga support anyamata amene ali ku Malawi Defence Force kuwapanganso support anyamata amene ali ku, uh, uh, ku polisi mwina ndinene motere kuli nkhani imene akumanena kunena kuti ana amalembetsa eh, mwakuti mwakuti ana amene aja amalembetsa aja asadandaule yayi sanalembetsa analembetsa tiyeni tidikire akavote samafuna kuti anawo akavote akavote akaone kuti ana amenewawo alembetsawa akavotera chani akakhumudwa amenewawo ana amenewa akamvotera peter mutharika and mawu angawa mundikhulupirire and ana amene aja akuyenera kuti tikafika pa 16 kupita uko mwana aliyense adzadzipereke adandilembetsa id yanga chifukwa ana aja adzalephera kugwira ntchito chifukwa age yawo idzakhala kuti ndi yayikulu mwana uja ndi wang'ono kuti akapeze ntchito ana aja sangalembedwe ntchito ku malawi defense force sangalembedwe ntchito ku malawi police service chifukwa malawi police service ndi defense force imayendera age nde sangawalembe ntchito poti age yawo izakhala kuti yatani yakula kale likuoneka tsiku lalitali kwambiri ena nkumakayikira kuti apresident amalizisa malendo onse alero ndikuwuzeni amalawi ineyo ndikunena ichi kuchokera pansi panga pa mtima ineyo chitengeranireni ndi profesa peter mutharika president wa dpp sanadwalepo even a single day ndipo sanadwalepo ndipo ineyo ndimatha kumva kuti mutu wanga ukundiwawa koma apm sanandiuzepo kuti tsiku lina lake wadwala ndipo even kuti china chake wanjenjemera nacho kuti ineyo panopa sindikupeza bwino ndipo ndikunena mopa mulungu peter muthalika sanadwalepo nthawi na yonse tiku- akhala akutuluka mwina pa nthawi inoyi imene tikuyembekeza kuti atuluka mmenemo uh, anytime panopa alirede akonzeka kale anytime panopa tikhoza kutuluka kuti tikayambe ma function koma amalawi ndithu akhulupirire kuti peter muthalika ndi chimunthu cha mphamvu ndipo akamayenda nafeso amatiposa nthawi zina tikamayenda amatithawa Tiwe- bwana spidi yachuluka chepetsani akuyenda pansi tsono ngati munthu wamkulu ngati iye akuyenda motero ndi wina azikanena kuti ati peter muthalika wakula wakula wakulira kuti mukuti munthuyo ndi wamkulu tinapita kuthambani ndi kutali sitapita ndi helicopter tinayenda pansi nde mukanena kuti munthu ndi wamkulu wakula chani musiyeni mumuone chimene apange and kungofika pa 16 kupita ukoko anyamata onse ine ndikuchita kuona kuti aya koma ndi dzinjoya izi and ndi ineyonso umene ndilili ndi kuti ine ndimakagwada kwa apita kuti a anyamata akuvutika atsikana akuvutika bwana athandizeni bwana ayamba kuwathandiza anyamata achi so ayembekezere kuti kukhala zokoma mwina zilipo zina zimene amati ayi izi tikalowaso mboma sitizachita izi okay sindikuonapo cholakwika konse kuti anyamata a dpp kapena amalakwa chiti aa ndikatero ndinama mwina chimene anthu amadandaula chimene ine ndimachimva ndi kunena kuti uh, ku department ya road traffic kuti anyamata amatha kumayenda mmagalimoto opanda manamba puleti izozo zimachitikadi ndivomereze even a mcp wa panopa akupanga ziti akupanga zimenezo so kakhalidwe ngati kamene kajako tivomereze nthawi yomatha kuti walakwitsadi zimene zija sizachitikanso galimoto ina iliyonse izapezeka ili number plate insurance yake izozo ndikuvomera kuti zimathadi kuchitika amapanga zimene zija sakhala anyamata achipani aja yayi amakhala anyamata ena mwina amabizinesi koma chifukwa akufuna kubisalira kuchani ku chipani ndi zimene zonse sizachitikanso Tathokoza. zikomo kwambiri Ah, amenewa ndi a norman chisale amene ndi mkulu wa chinyamata mchipani chimene cha dpp tikuyankhuliratu tikuchokera ku nyumba kwa a peter muthalika kunyambadwe mu mzinda wa blantyre pamene ndikuyembekeza kuti mtsogoleri ameneyi atuluke mnyumba mmenemu kuti apite ulendo wake wa tsiku la lero oyendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa blantyre kuchititsa misonkhano yoyimayima choncho nthawi ina iliyonse tikhale tikuchoka malo ano kuti tilunjike kumene kwayikika kuti mtsogoleri ameneyi akhale akuyankhula kwa anthu osiyanasiyana amene asonkhane malo amenewa koma kuno tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana amene asonkhana malo ano pamene akudikirira kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi afike malo ano ndili ndi meyaso wa mzinda wa blantyre ah, kuti atifotokozerepo kuti tsiku lalero mwina anthu ayembekezere zotani mwina poyamba anthu akudziweni
ine ndi kansila joseph makwinja meya wa city of blantyre chipani cha dpp lero chili pa msewu mwina anthu kunjako ayembekeze zotani
choyamba ndine kuti chonchi, ine ndine meya mfumu wa mzinda wa blantyre koma olo mfumu imakhala ndi mpingo wake umene amapemphera ine mpingo wanga nkhani yakundale ndi dpp ndiye lero tabwera kuno Kudzachingamira aprofesa Peter Mutharika amene apanga mahwiso stop yawo ndiye tabwera kuno kuwapatsa freedom kuti ayende mzindamu apange mahwiso stop yawo apange kampeni kaya acheze awone anthu ndiye chifukwa tabwera pano chipani cha dpp mwina nchotchuka bwanji kuno ku blantyre komanso mwina madera ena mchigawo chino chakumwera
osatinso chi- kuno kumwera kapena mblantyre chipani cha dpp ncha dziko lonse nsanje chitipa karonga mchinji nkhotakota kupita pena paliponse lero akuona ngati dpp ndi chiyembekezo chawo chipulumutso chawo kunoko kumwera chimene tikudandaula kwenikweni ku blantyre tikudandaula chonena kuti makampani ambiri apititsa apita ku lilongwe chimenechi anthu akudandaula akumwera anthu a city of blantyre akudandaula chifukwa chonena kuti ngakhale asamundawo kalero anayika kuti blantyre ndi commercial city of blantyre panali cholinga cholinga nchonena kuti dziko lathu lino ndi la agro maboda ambiri ali kuno kuchoka pano kupita ku beira imadzera kuno kuchoka pano kupita ku nacala imadzera kuno nde makampani akapita ku lilongwe ndi 310 km kufika ku lilongwe nde kuti choyamba kale katundu wadula kale pamenepo ndi 300 km ichi pamene kuchokera kuno kupita ku beira timadzera pa mwanza pompa pafupi kupita nacala pa liwonde pompa nde kuchoka kwa makampani amenewa zatikhudza kwambiri kumwera kuno zatikhudza kwambiri mblantyre muno zinthu zikuvuta koma mwayi woti chipani cha dpp nkubwereranso mboma mukuona bwanji sikoyamba aka
99.9% chili mwayi wonse kuti chidzabwera mboma sikoyamba nkachiwiri aka mmene mukuonera blantyre anthu akugona ma filling station ndalama forex kulibe fertilizer kulibe name it anthu ataya chikhulupiriro ndi mmene tili pakali pano akuyembekeza mwina dpp kuti yaombole mavuto ngati amene mukuona kuti mwina anthu akhoza kuvoteranso uh, dpp pa zifukwa ziti ndi ziti
mungaonekale mungozungulira mBlantyre muno muone anthu agona ma filling station ntchito iyenda anthu agona ma filling station mafuta ndi hub ya economy mafuta kulibe forex kulibe fertilizer alimi kulibe fertilizer nthawi ya peter mutharika zinalipo zimenezi nde anthu akutha kusiyanisa kuti aa better peter yemwe uja better dpp yomwe ija tathokozatu zikomo amenewa ndi a joseph Machi- makwinja amenenso ndi mfumu ya mzinda wa blantyre kufotokozapo kuti kodi tsiku la lero anthu ayembekezere zotani pamene tikudikirira mtsogoleri wa chipani cha dpp a peter mutharika kuti atuluke mnyumbamo kuti apite mmalo amene awayerekeza kuti akhale akuyankhula kwa amalawi tsiku la lero tikudziwa kuti tsiku la lero pali misonkhano yoyimayima imene mtsogoleri ameneyi komanso chipani cha dpp chakonza mu mzinda wa Blantyre nde akhale akuyendera ndithu malo osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre uh, kuti ayankhule kwa aMalawi amene asonkhana mmalo osiyanasiyana koma akachoka pano akulunjika kwa Chemusa mu mzinda wa Blantyre nde mtsogoleri ameneyi nthawi ina iliyonse akhale akutuluka uh, kuti a- a- a- afike a, nyumba muno makamaka panja pano nde apa tikuona a Sameer Suleman amenenso ndi mmodzi wa akuluakulu mchipani chimenechi cha DPP komanso phungu wa ku nyumba ya malamulo amenenso anali mkatimo a Suleman muli bwanji tili bwino takuonani mwabwera lero ee ndabwera ndithu kuti munthu wamkulu akutuluka kumpanda akayendere anthu mtawunimu ndachiona chinthu chofunikira kuti ayi tisamusiye yekha tizungulire ndithu tiwapase moni anthu mtaunimu kuti muli bwanji eya mwina mupereke uthenga wotani waukulu tsiku la lero uthenga ndi wokuti uh, amalawi atuluke makamaka muno mBlantyre acheze ndi mtsogoleri wawo wokondedwa amene anathesa njala amene anachita chotheka kuti forex ipezeke daily amene anachita chotheka kuti mzipatalamo mankhwala azipezeka amene anachita chotheka kuti ma technical colleges ambirimbiri amangidwe misewu kuphatikizapo msewu wopita kwa a- a president athu achakwera umangidwe munthu amene lero afuna azungulire mtawuni awapatse moni nde amalawi mblantyre muno tiyeni titulukeni tikawapatse moni adadi mukuona kuti kunjaku anthu akuchikhulupirira bwanji chipani cha dpp chipani cha dpp si funso lotiso akuchikhulupirira bwanji koma kuti chili bwanji ndi chipani chokhazikika ndi chipani chachikulu Malawi muno inunso ndi mboni a times mukuziwa kuti eh, tikati olo kuti tipite one on one pa ground ndi mcp ndi, ndi mwana kwambiri akuchepera kwambiri chipani cha dpp tili ndi ma mp ndikulankhula pano ku Chitipa ku karonga kumpoto nkhata bay ku Mchinji kuli ma mp a dpp pano ndikulankhula pano ku eastern region ku southern region ku lower shire so ndi chipani cha dziko lonse ndi chipani chachikulu kwambiri chimene chikubwereranso mboma mu september eh.
komatu mumaphulitsatu misonkhano yotere kayankhulidwe kanu sikuphulitsa koma kuti tikudabwa kuti malamulo chifukwa chani ayamba kugwira mbali imodzi inuyo mwakhala mukuonera misonkhano ya mcp uh, asekretary general awo amafika pomamuyerekeza momunyoza apm mpaka kumafika kumanena kuti akabwera apm asakunamizeni ndibweracho ndibweracho kumanena zimene zija pa msonkhano munthu secretary general wa chipani cholamula ife tikanena kuti ine ngati chimene andimangira ineyo I'm, I'm a victim I'm a victim understand that point kuti mp nzathu was attacked ku Chikangawa anthu amamuchita attack amaona ngati ndi ineyo so ineyo I'm a victim mmalo moti apolisi abwere anene kuti tifufuze amene anapanga zimenezo ndani akufuna kukupwetekani Chomwe chifukwa ndalankhula kuti dziko liziwe kuti china yake chikachitika munthu ineyo ndikusakidwa umboni ndi uwu akukandimanga mmalo moti afufuze kuti amene amafuna kumupha sulemani ndi ndani akukandimanga ndiye tikuona kuti malamulo akugwira ntchito mbali imodzi ku Mbowe anatiphwanyira anthu ana- magalimoto anatimenyera anthu zosakhala bwino munaziona munapanganso report zimenezi mukuziziwa times mwathamangitsidwa inu nomwe a times mmathamanga ku ma demo anyamata azikwanja atavuta tinaona maripoti anu ena ali paliwiro ndithu mwaonanso pompano apa kuchita kubwera ndi anthu ku parliament anyamata awo osokoneza mpakana kulimbana ndi apolisi amatsogolera ndi ndani mukafufuze inuyo kuti kuti gulu la zigawenga linabwera ku parliament anatsogolera ndani ndi mayankho muli nawo what action is the police taking palibe ife timafuna kuti boma ili mmalo mokuti lizitimanga atipatse mafuta mma filling station atipatse chimanga kwa admarc atipatse mankhwala muchipatala atipatse zimene amalawi akufuna fertilizer palibe pano muona kuti ife tikhala phee tisowa cholankhula koma zikuwakanika alephereratu kupanga china chilichonse tinawuzidwa ifeyo ndi achitchola mukumbukirenuyo kuti tikudulani mwendo khansa isakwere mukumbukirenuyo akugwetsa kwacha ndi 45 percent analankhula mawu amenewo kuti tikudulani mwendo timvere tikuwawa kusogolo kuzikhale bwino lero apresident akubwera kuti ayi tadula mwendo uja koma pambali papathako pambali patapezapo chithupsa tifuna tichifinye palinso za umoyo pamenepo palibe kusonyeza kuti sakuziwa choti achite kuti economy ichite improve kuphatikizapo madonors ataya confidence chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitikazi sangatithandize ngati dziko akudikira kuti september adadi akabwerera pa mpando muone madonors mmene atatithandizire zitukuko komanso ndalama kuti ikonomi ibwerere bwinobwino koma mukuona bwanji ulendo olunjika ku chisankho cha chaka chino ulendo uwu ukhala ovuta chifukwa chokuti tikuchita mpikisano ndi anthu amene democracy sakuiziwa ndimanena nthawi zonse kuti ifeyo achinyamatafe msinkhu wathu utakula tikuziwa demokrasi tikumaziwa kuti tili ndi maufulu awa maufulu awa pamene anzathu aja anakhalisa mu ulamuliro wawo wa chipani chimodzi zimene zinalowa mutu kuti avomereze kuti pano pano kuli democracy people are free to speak people are free to assemble people are free they have their own human rights zikukanika kuti amvetse muona kuti kuchoka pano kafika september mugwire mawu angawo anthu aphedwa anthu amangidwa anthu azunzidwa katundu wa anthu awonongeka kuzera mu njira ya anyamata awawa tikuwaziwa kunyamula zikwanjewa pano ndunena pano akumatumiza anyamata kukapanga train kuntakataka tikuziwa even tsiku lachisankho akukonzekera kuti azapange zinthu zosakhala bwino kuzera kwa anyamata amenewo ndiye ife tikuyang'ana komanso tikuwaziwisa azinzathu kuti aziziwa zimene zikuchitika both locally internationally ayambiranso kuyankhula zopanda umboni iyayi zopanda umboni chani chandiyankhula chopanda umboni inu simukuziwa kuti anyamata ena amatumizidwa kuntakataka nkhani imeneyo inuyo atimes simunalembepo mu newspaper mwanu kuti anyamata akapangidwa training kuntakataka anyamata amene aja atachoka ku training munafufuzapo inuyo kuti kuti alembedwa security agency yake iti apita ku army apita ku polisi kapena kugwira ntchito ku chipani chifukwa ma facilities akuyuzidwa ku mtakatakawo ndaife amalawi training ikuchitika ku mtakataka imene yochitika kwa apolisi okha soyeza kuti anthu akachoka kumene kuja akuyenera kuti alembedwe ntchito ku polisi inuyo mukuziwa ngati atolankhani ndiye mukandifufuzire lerolo ndikukupangani challenge kuti list inapita anyamata onse magulu kaya awiri kaya atatu kaya ndi folo anapita kukapanga training kumtakataka maina awo tationetseni kuti amene analembedwa kuti ntchito finally mulimbi
mwayi wa chipani oti cha dpp oti nkulowanso mboma mwina mungauyerekeze uh, uli bwanji nditi ndi mwayi waukulu kwambiri komanso sindikuona amene angati ti- a- siti- si- sitikuona chi- chi- chotchinga china chilichonse chifukwa bomalo ndiye tayandikira pangosala kungovomereza kupanga zisankhozo mu seputembamo koma boma ili dpp yatenga kale chifukwa chokuti anthu akufunano zinthu zisinthe si ifeyo iyayi tikukakamiza koma anthu muziona nokha lero tikuyenda mona muzimvanso mukamayenda muja muzialankhula anthu aja awiri atatu muone mafilling station mumene mulili mtauni mumve ngati amalawi akusangalala mupite pa queens apo mukamve ngati zikuyendapo pamene paja mupite mmasukulumu mukaone china chilichonse chikungopita pansi chikupita pansi sono anthu hope yawo ndi apm chifukwa chani anthu akufuna apm ndi dpp chifukwa chokuti tili ndi experience tinazipangapo mbuyomo zinatheka tinakhala mziko muno 6 years ndi apm with a stable kwacha tinakhala muno inflation to one digit single digit lero inflation ija is close to 30 percent dziko la- dziko lathapotu ndofuna kuti pabwere ma mechanic ma engineers tikonze dzikoli economically socially eh, agriculturally china chilichonse chikonzedwe muone dziko likunyamuka bwino bwino and it's only dpp that can do that tathokoza a suleman ndakunyadirani kwambiri amenewa ndi a sameer suleman achipani cha dpp mmodzi wa aphungu achipani cha dpp tikuyankhulira kuchokera panja pa nyumba ya a peter mutharika ku nyambadwe mu mzinda wa blantyre pamene tikudikirira kuti atuluke eh, mnyumba mmenemo kuti ayambe ulendo wa tsiku la lero oyendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa blantyre kuyankhula kwa amalawi amene asonkhano ma- asonkhane malo osiyanasiyana amene awayerekeza ndiye akachoka kuno koyambirira afike pa msika wa chemusa kumene akhale akuyankhula kwa anthu amene